Takulandirani pano pa Lahiri-K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni alendo nonse tapangani subscribe komanso share, like video yathuyi.
Ndikuti Kamuzu anali ndi kampani imodzi ya shuga, koma shuga amakhala otchipa, shuga kumadzaza mdziko muno, koma ife tili ma company atatu shuga osakwana shuga kumadula ndiye ena anu muziti ah, iwe ndiwe vice president uli momwemo utiuza chani ndiye ndikuyankhani chonchi munthu ukakhala mnyumba mama yako chingakhale ukhala wofufuma maka ukhala wamakani maka umadya zimene amaphika makolo ako ukachokamo ukachokamo umaphika zimene iwe umatakati umazifuna amayi ndi abambo kunja kuno kuli mavuto ine ndimanena kuti sunganamize munthu za mavuto ndakulira kumuzi ndimanena kuti ndimayenda nditavala makabudula awiri akhaki koma thako kumakhala kuti kumaoneka pamene ndafika ine ndimati koma ambuye mulungu ndizotheka mmene ndinalili muja kufika na lero ndikukhala chonchi ndiye chimachitika n'chi lizakhalapo tsiku lingatalikire lingafupikire aliyense payekha payekha mulungu azamuweruza ine uvice president uwu Si chinthu chonyadisa kuti a ine vice president onani magalimoto zilibe ntchito izakhalapo nthawi zonsezo zizatha mmanda ndizauondeka mbokosi ndizauondeka izitu izi anakwerapo ena zonsezi kunali anthu anakwera zonsezi kunali anthu amazungulidwa ndi asilikali Koma lero lero anazisiya zonsezo upresidenti uvice president n'ngosimbwendera koma kuyankha mafunso a anthu amene akusauka voti voti ya pa 16 si voti ya matisheti si voti ya nsalu ndi voti ya chikumbumtima Ukamakachonga uzikazifunsa kuti kodi dziko landiyendera bwanji? Nonse muli pano pakhomo panu ndiye moyo wanu, zoti bulangete ulibe pano sitingaziwe. Bulangete kuti ulibe tikadziwira kunyumba kwako, zoti chakudya ulibe pano sitingaziwe, tikadziwira kunyumba kwanu. Ndiye nkhani ya pano osafera chipani chifukwa cha fungo iyayi osafera fungo muzifunse kuti kodi tikasintha kuyika boma ilili zimene zikuchitikazi zisintha kapena iyayi muzifunse nokha ine ndifuna ndikusimikizireni ndifuna ndikusimikizireni boma kuti liyende bwino ndili momo zosavuta kungomanga anthu akubawo kuchosa anthu ntchito amene ali akunja amene ali muno kumaba kuwathamangisa azipita kwawo muona lisaziopa ziko litukuka anyamata ambiri apa simuli pa ntchito nde mmanamizidwa kuti kwabwera ndi kuma interview nde mmapita chigulu waononga transport yako waononga chuma chako ufika kuja osankhidwa kuti alembedwe ntchito alembedwa kale. Fetereza imweyi fetereza eh, limbanani makupuni eh, mukoma zavuta izi eh, zavuta izi iyayi kupepesa si usiku kupepesa si kupusatu iyayi zinthu zikawonongeka kungobwera ndife anthu akuluakulu maganizo athu timati titere titere titere titere koma tili pa dziko lapansi zasokonekera zili chonchi chonchi chonchi chonchi pepani tizikonza potere anthu amva akukhululukira akukonda koma zinthu zipotoke basi no kumangonama zinthu palibepo kumangonama kunamako nde chinthu choyipa kwambiri mukavote inu kale ndinu odya zake alibe mulandu mmadya zanu mukavotera odya zake alibe mulandu akanganya akubawa achilima ananena kuti mboma afuna kuwamanga anaterotu achilima sanali president iyayi akanakhala president anali serious akanamanga zimene amalankhula zija pakali pano ngati kunama ndiye kwakula kunamizidwa ndiye kwakula chipanga chakuti chipanga chakuti koma abale ngati zikulephereka izizi izi mungapange ayi ineyo sitimafuna kukamba za anthu ena la zipani zina ayi ulenje omwe simanani wadi ndiye ine ndikunena kuti zachitukuko zimene zifuna kuchitikazo ine sindiyendera kuti ndidza ndingofuna a Malawi electoral commission ndiwafunse ndiduse malamulo cholinga changa ndifuna kuti ndiziyambe pa 16 pasanafike pa 16 pasanafike muona nokha kuti uyu akunena zoona chifukwa kukunamizani kuti koma ichi tikupangirani ichi tikupangirani ichi tikupangirani kodi mafuta akuvuta ababa feteleza akuvuta ababa zimene tikuti zambirimbiri ndalama ndizitenga kutiko ayi tizikuuzani chilungamo tizikhala ndi luntha lonena kuti ife boma boma sititha kuchita izi koma tayitanitsako dziko lakuti lakuti otikhulupirira abwera kunoko akuthandizani mudziwe izi nonse amene muli apa dziko la malawi silikanalingwa kupweteka mmene likupwetekeramu kupanda kuti mbomamu muli mbavatu zoopsa muli mbava zimene ndikukuuzani izizi ine ndine vice president wa dziko
Dpp woyee! Ndiye machokedwe ake, machokedwe ake osaopa eti kumamuopa Chimwendo iyayi ndi mwana wamng'ono amene uja musamataye chiphaso chanu ndi njira si choncho aliyense akayamba kalembera aliyense akalembetse